ndị be anyị kee ka unu mee ndewonu ejikwa m akụkọ wee bịa taa m na-achọ ka unu gwa m onye o si n'aka na ndị be anyị sị na ọ na-adị ka ọ na-adị ahawa nchi n'anị e nwee nwa okorobịa nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa na-eme ọyị ka ha na-eme ọyị nke nwoke wee gwa nke nwaanyị sị ya na ya chere ya na ọ na-abata na ya chebe ya nke nwoke jebe mba ofesi nke nwaanyị nọdụ na-eche na-eche na-eche na-eche afọ ise gachaa anya 5 years ọ fụrọ ya ị magonu ndị be nke nwaanyị wee na-asị ya nwaanyị ọma kee kwanụ kee nwata nwoke nwa fụrọ kee kwenụ how far hmm. nke nwaanyị na-akpọzi nke nwoke na fon nke nwoke anazị aza call and tupu nke nwoke a pụọ ha gbalụ ndụ gekwa ntị ha gbalụ ndụ ndụ ha gba wee bụ na o nwerọ onye ga-ahapụ ibe ya nke nwoke wee jebe nke nwaanyị wee jebe onye ọbụla ọ nya ka 7 years gachaa nwa agbọghọbịa na-agbada n'ike nke nwoke adịrọzi enweta ya ọ nazị akpọ ya ọ kpọọ ya ọ narọ aza ya na ya kwukete kwukete ọ nya ka nwata nwa okorobịa ọzọ bịa tinyewelu nke nwaanyị anya nke nwaanyị na-ele ya asa anya tupu nke nwoke ahụ apụọ ọ gbanyekwara nke nwaanyị ahụ ọla aka mana o jerọ fụ ndị be ha o jekwa fụ ndị be ha mana ọ gbanyere ọla aka nke nwoke wee nke nwoke nke na-abịa ọfụụ wee mesịa wee sị ya na ọ chọrọ ịnụ ya nwata kwete jee kọọlụ ndị be ha mana ọ ka na-agba ọla aka ahụ n'aka maka ọ fụrụ nke nwoke ahụ n'anya nke ukwuu onye chegolu mmadụ 7 years ha ihe ọ mbawa ọ bụ bụ na nwata nwa mgbọghọ a na-echekwa na-ekwetekwa onye nke ọzọ ka ọ ma ma nke ọzọ ọ kpọọ nwata nwoke nụ kpọọ ya nke nwoke anarọ o ruonu mbọsị nke ọzọ chọrọ ịbịa nke ọzọ bịa fụcha ndị be ha wee na ka ọ fụchazi ndị be ha wee na o merọ two months nke eight years wee nata Naịjirịa ka nke eti ezi nata naijiria wee gaa straight welu nnọọ ọkpa ya jelu jelu wee pụta n'iru be nke nwanyị chọta ya mgbe ọ chọtara ya ọ jụọ ya sị ya kedu ọ sị ya na ọ dị mma ọ sị okwu anyị ọ ka dịkwa ka anyị si wee kpaa nke nwaanyị wee sị ya ka anyị si wee kpaa otu onezi ọ sị ya na ọ kwa m gwa gị na m ma-anụ gị ọ sị ya kedu nke m na-akpọ gị afọ asatọ that's eight years ama m ihe m gabiga you did not tell me no you did not pick call enweghị ka i si wee gwa m anything you just left like you you zoomed off you you just like you you you you like you turned your back nke nwoke wee bido kọba mm, egbe ji wee belu nke a jikwa wee mee nke nwaanyị wee sị na nsogbu adịrọ na ihe dị na ya bụ na ọ na-akwadozi ịnụ onye ọzọ hmm. nke nwoke wee mụọ amụ wee sị ya na ọ ya-eme n'ụwa nke nwaanyị wee mụsị amụ hapụ ya gawa nke nwoke wee jube ese wee chọpụta na nke nwaanyị na-akwado ịnụ di n'eziokwu wee kpọọ nke nwaanyị wee rape-uo ya n'okwu a kịta ka o rape-uru ya nke nwaanyị wee dị ime nke nwoke kwechiri na ọ ga-anụ ya nke nwaanyị enweghịzi mmasị ịnụ ya ha gbakwalụ ndụ nke nwoke nke ọzọ sị na ọ bụrụ o siri ya n'aka na ọ ka chọ ịnụ ya n'ime okwu na-aba gwagodi m kedu ife ọ dị gị ka a ga-eme maka na ya bụ okwu nọ na tebụl kịta maka na i nee anya amaghị m nke nwoke na-anọrọ jechalụ wee bata ka ọ nke nwaanyị kwesịrị ichi eje gbaa ndụ nke nwaanyị ekwesịrọ ịgba ndụ nke nwoke kwesịrị ịgba ndụ wee hapụ nwaanyị biko na unu tụlee ya maka na a da-eke ikpe n'ọnụ ofu onye hmm? mhm. ka emesịa